Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Kuyiwunguza ndondomeko ya AIP ya chaka chino kwa miyezi isanu ndi inayi 9 tsopano boma lakhala lisakunena zomveka mmene ayendesere zokhudza ndondomeko yopezera zipangizo za ulimi mosavuta ya Affordable Inputs Program AIP kuchoka pa kukwera kwa mtengo kwa fetereza kamba ka nkhondo ya dziko la ukraine kuberedwa ndalama ndi kampani ya barkaat foods limited kufikira kusiyisa migwirizano yomwe boma linasayinirana ndi kampani zina za mdziko muno kuti zipereke fetereza lachinayi pa 17 novemba mchaka cha 2022 nduna ya zaulimi a sam kawale anayankhula ku nyumba ya malamulo kudziwitsa aphungu ndi dziko lonse la Malawi mmene boma lawo likuchitira kuti likwanise kugulisa fetereza wa ndondomeko ya AIP mdziko muno. Tatiyeni tikhale limodzi pamene ndikuunguza momwe boma lagwirisira mtchito ndalama zake komanso zinthu zina zomwe sizinagwirisidwe mtchito. Poyamba ndinene kuti Ndondomeko ya AIP ya chaka chino yaonetsera kusowa upangiri ndi ukadaulo wa anthu a boma la Tonse popeza iwowa ataya ndalama zambiri mmene amakonzekera ndondomekoyi. Chinanso chimene chikuonetsa kusowa kwa ukadaulo wawo ndi kuchuluka kwa ndalama yomwe agwiritsa ntchito kumachita kuti Nyumba ya Malamulo inaloleza bomali ndalama zokwana 109 biliyoni kwacha. kuti ndi zomwe zigwiritsidwe mtchito pa mtchitoyi. Komatu ndalamayi panopa yapitilira. Apa ndi chachidziwikire kuti a President a Chakwera akhazikitsa njira ya za ulimi ya chaka chino yomwe ndi yokayikitsa kwambiri komanso yomwe anthu ambiri abamo ndalama zomwe zikukayikitsa kuti kumadi itheka monga tanenera lachinayi a sam kawale anayankhula ku nyumba ya malamulo kulongosola mmene unduna wawo ugwirire ntchitoyi kuphatikizapo zipangizo zomwe akonzeka kuzigulisa kwa alimi mdziko muno komatu mukuyankhula kwawo zikuonesa kuti pali zinthu zina zomwe zikukayikitsa kodi masamu ake akuyenda bwanji mukuyankhula kwawo iwowa ku nyumba ya malamulo a sam kawale anati ngakhale mtengo wa fetereza wakwera kwambiri Mosiyana ndi momwe anapangira dongosolo la zachuma, alimi adzigula thumba limodzi lolemera makilogalamu 50 pa mtengo wa 15,000 Malawi kwacha. Izitu zikutanthauza kuti mlimi aliyense akuyenera kudzalipira ndalama yokwana 30,000 kwacha pa matumba awiri. A Kawale ananenanso kuti alimi okwana 2.5 miliyoni ndi omwe apindule ndi ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengoyi zomwe zikusonyeza kuti akamaliza kugulitsa fetereza yekha pa mtengo wa 15,000 thumba limodzi boma la malawi lidzatolera ndalama yokwana 75 biliyoni kwacha kwa iwo akuti thumba limodzi la feterezali lili pa mtengo wa 65,000 kwacha ndipo boma likuyikapo ndalama yokwana 50,000 kwacha pomwe mlimi akungoyikapo 15,000 kwacha yokha izizi zikutanthauza kuti boma la malawi lidzilipira ndalama yokwana 100,000 kwacha pa matumba awiri a mlimi mmodzi zomwe zikuonetsa kuti bomali ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 250 billion kwacha kuchoka pa ndalama zokwana 109 billion kwacha zomwe zinapangidwa mu bajeti yawo pamene alimi okwana 2.5 million ndi omwe akuyenera kupeza mwayi wogula zipangizozi zotsika mtengozi zikusonyeza kuti pakufunika matumba a fetereza okwana 5 million popeza mlimi aliyense adzigula matumba awiri. Pakadali pano boma lalandira fetereza kuchoka ku mayiko akunja akufuna kwabwino a Morocco ndi Russia wolemera matani 50,144. Kuchoka ku matani amenewa ndiye kuti patuluka matumba okwana 1 miliyoni 2880 a fetereza popeza bomali likufunika matumba 5 miliyoni a fetereza ndiye kuti likuyenera kugula matumba ena owonjezera okwana 3,997,120 kuwonjezera ena aja omwe thandizo lake lachoka ku mayiko akufuna kwabwino pakuti thumba limodzi aliika pa mtengo wa 65,000 kwacha ku boma. Izi zikuonetsa kuti bajeti yonse ya feterezayo ndi yokwana 199.9 biliyoni kwacha kumachita kuti anapanga bajeti ya 109 biliyoni kwacha pomwe amati ndalama zokwana 97 billion kwacha ndi zomwe adzagulire fetereza ndipo yotsalayo idzagwiritsidwa ntchito pogula mbewu komanso ndi ntchito zina izi zikutanthauza kuti bajeti inali itadusa kale kuposa yomwe iwowa anayipanga m'mapulani mwawo ngakhale dziko lisanalandire fetereza waulere kuchoka ku mayiko enawa Boma lanenanso kuti ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 40 billion kwacha posakaniza fetelezayo mchingerezi amaitcha kuti blending, feteleza wolemera matani 10,000 yemwe dziko lalandira kuchoka mdziko la Morocco kuti akhale wochuluka. Apatu ndiye kuti ndalama zonse zogwiritsira ntchito njira ya AIP zikukwana tsopano 240 biliyoni kwacha, feteleza yemwe dziko lalandira mwaulere kuchoka ku maiko a Russia ndi Morocco akatsikira ku magombe a Beira m'dziko la Mozambique. ndipo boma ligwiritsa ntchito ndalama zake pokamutenga fetereza kumeneko ndi kudzafikitsa mdziko muno iyitu ndi ndalama ina yowonjezera pa 240 billion kwacha ija mtsogoleri wa dziko lino a president a lazarus chakwera komanso unduna wa zachuma mbuyomu sanagwirizane nazo kuti dziko lino ligwiritse ntchito ndalama yopitilira 109 billion yomwe inaloledwa ku nyumba ya malamulo izi zadza potsatira kuti mwezi watha nthambi ya smallholder farmers fertilizer revolving fund of malawi sffrfm inalengeza mu nyuzipepala za m'dziko lino kunena kuti lapeza kampani zingapo kuti zipereke ku boma fetereza wolemera matani 185,000 pa mtengo wa 188.2 billion kwacha yomwe ndi ndalama yoposa 109 billion kwacha yomwe nyumba ya malamulo inalola a president a chakwera pakuyankhula kwawo pa 25 oktoba mchaka cha 2022 anati ndondomeko ya aip ikufunika kusintha zinthu zambiri kuti idziyenda bwino mopindulira alimi enieni mdziko muno iwo anatinso ndikofunikanso kuti ndalama ya 109 billion kwacha yomwe inavomerezedwa ku nyumba ya malamulo igwiritsidwe ntchito yomweyo mosawonjezeranso ndalama iliyonse iwowa amayankhula izi potsatira kuti nthambi ya sffrfm inalengeza mu nyuzipepala za mdziko lino mitengo yokwera kwambiri a Taurai Banda womwe ndi mneneri wa unduna wa zachuma anati unduna wawo unalipira ndalama zokwana 109 billion kwacha zokha popeza ndi zomwe dongosolo la chuma la chaka chino linalola kuti liguliridwe fetereza poyankhula ku nyumba ya malamulo a sam kawale anapitirira kunena kuti pakadali pano boma silinagwiritse ntchito ndalama zokwana 50 billion kwacha kuchoka ku 97.5 billion kwacha yomwe inapangiridwa bajeti kuti iguliridwe fetereza Komatu ndunayi sinapereke tsatanetsatane wa momwe ndalama zokwana 47.5 biliyoni kwacha zagwiritsidwa ntchito. Ndunayi sinafotokozenso kuti pakadali pano boma lagula fetereza wochuluka bwanji kupatula kudalira wopatsidwa ndi mayiko akunjawa. Sabata zitatu zapitazo, a Sandram Maweru, womwe anali mlembi wamkulu wa unduna wa zaulimi, anauza komiti ya zaulimi mu Nyumba ya Malamuloyi kuti ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha zagwiritsidwa ntchito pogula fetereza wa mu ndondomeko ya AIP wolemera matani 31,500. Iwo atafunsidwa kuti ndi fetereza wochuluka motani yemwe boma lagula kale, a Kawale sanapereke nambala iliyonse koma anati fetereza yemwe akufunika ndi wolemera matani 250,000 wa mitundu yonse iwiri ya urea ndi npk chomwe iwo ananena ndi chakuti pakadali pano akugula fetereza wowonjezera kuchoka ku kampani za mdziko mommuno iwowa anawonjezera kunena kuti atangosankhidwa kumene ngati nkhalapampando wa komiti ya aip posachedwapa Anayenda dziko lonse la Malawi kuona fetereza amene dziko lagula kale ndipo anapeza kuti woperewerayo agula mommuno. Mwamwayi akuti kunapezeka kuti Malawi ngati dziko lalandira fetereza waulere ngati mphatso kuchoka ku Russia ndi Morocco ndipo apapa anadziwiratu kuti basi fetereza alipo wokwanira. Poyankhulapo ku nyumba ya malamuloyi, a Kawale anatsindika ponena kuti boma ligwiritsa ntchito ndalama za mu bajeti ya AIP zija pobweretsa fetereza womwe dziko lapatsidwayu kuchoka ku magombe akunja ngati mmene anachitira ndi fetereza wochoka mdziko la Morocco. Izizi anayankhula kamba kakuti boma silinapasidwe ndalama ina iliyonse yochotsera feterezayu ku magombewo kufikira kuno ku Malawi ndi mayiko omwe alipatsawa. Kotero boma agwiritsa ntchito ndalama ya bajetiyi ponyamula kuchoka kumeneko ndi kufikisa mdziko muno komanso kuchoka ku ma warehouse ndi kupititsa malo ogulitsira. Komatu chinthu chodabwisa ndi chosekesa ndi chakuti zomwe anayankhula kuti maiko akunja sanapereke ndalama iliyonse yonyamulira zikususana ndi zomwe wachiwiri kwa wamkulu wa bungwe la world food program wfp mdziko muno a simon denhere anayankhula sabata yatha ponena kuti bungwe lawo libweresa fetereza yenseyo yemwe wachoka ku dziko la russia kufika kuno ku Malawi. Naye wapampando wa komiti ya zaulimi mu nyumba ya malamulo a Samir Suleiman anati ndi zodabwitsa kwambiri kuti pa nthawi yomwe amavomera kuti ndalama zokwana 109 billion kwacha zigwiritsidwe ntchito mu ndondomekoyi Alimi okwana 3.5 million ndi omwe amayenera apindule ndi ndondomekoyi ndipo anapempha a Kawale kuti afotokoze bwinobwino za anthu okwana 500,000 omwe achotsedwa kuti atani. Ngakhale boma layika mtengo wa thumba limodzi la fetereza pa K15,000, ndizokayikitsa kuti anthu ambiri mdziko muno akwanitsa kugula feterezayo anthu omwe tinayankhula nawo m'maboma a zomba machinga ndi blantyre adandaula kuti mtengowu ndi wokwera kwambiri poyerekeza ndi wa 4495 kwacha wa chaka chatha omwenso kunali kovuta kwa iwowa kuti amupeze iwo amafunsa kuti ngati amakanika kupeza ndalama yokwana 4495 kwacha apeza bwanji 15000 kwacha ya thumba limodzi apa ndi zachidziwikire kuti amene apindule ndi alimi ochepa ndipo cholinga cha ndondomekoyi sichikwaniritsidwa